ụmụnne m daalụ nụ ana m asị ka ụbọchị taa mara onye ọbụna mma aha m bụ brọda Pọl Chigbo ee unu gegodu ntị ka unu fụ na agwọ nọ n'akịrịka maka a na-egbu ọ na-arịpụta a na-apịgbu ọ na-arịpụta ee gegodu nụ ntị ka m kwuo ife m chọrọ ikwu ana m abịa We don't need you, oh, we don't need you. You people are evil.

in terms of criminality, scam, armed robbery, prostitution, and so on. So let your people know they should not go out. ọkwa unu afụna ya
unu afụrụ ife ha na-ekwu maka ndị be anyị ee unu afụrụ ka unu afụrụ ka ndị ndị a si echu mmadụ afa ọkwa unu fụrụ ka m wetara ihe onyonyo gbasara nwanne anyị nwoke na-azọ eze igbo ee ọ zọgburu onwe ya unu afụrụ ife ọ na-eweta ndị be anyị unu afụrụ the escalation ebe ọbụla eje na a na-echu anyị afa kịta eje na bọpụtawa ma ndị a na-ezu ori ewetawa na letter of report criminality ka a na-ekwu Nigerians amarụgo na ndị ugwu adịghị ejike were apụ ndị na-achị efi adịghị ejike were apụ obodo a Eh, yes ndị ama na-emekarị travel ndị be anyị unu afụrụ ka onye a si wee na-echu afa biko igbo union nọ na ghana ee ọ bụrụ na unu ya-eje nwude nwa amadi a wee bọndụlụọ ya bunata obodo a ọ ya akakwara unu mma karịa onye ọbụna ịsọfa ee ife onye a meta unu ya eje nwa buru ya nwa buru nụ ya bunye these people ekwuchabeghị nke a na- nke a na-ekwu ọzọ na-apụtakwa o nwee ife ndị be anyị mere na Ghana o nwee ife ndị be anyị mere na China sọrị tọọ m ụtọ yes na China ọ tọrọ m nnọọ ezigbo ụtọ ha nwere union na China onye fụrụ ihe onyonyo ahụ ya ama ife m na-ekwu ee ọ bụrụ haa na ị nụọ ọgụ ha jiri aka ha buru gị jebe straight to embassy deportation ọ bụrụ haa na a nụọ ọgụ eburu gị jebe straight to embassy kee ife unu ka na-eche unu ya-e replicate ya na all the countries in the world ka e nwee ike wepụ ata n'ọka this thing is too much n'ụdị ori a na-ezu ebe ọbụla ori nwude ha na ori ị baa n'ime ọfịa ndị ntọ a sị na ndị igbo ka n'ọnụ ọgụgụ onye ori ya bịa ma onye ma na-esoro ya ọtụtụ ori a na-ezu bụ ndị mba jee gbakọ ọfụma ọ bụrụ na anị igbo ndị be anyị so o nwe oge e nwetara nke ka ndị na-aṅụ ọbara ọ dị ka ọ na Abagana na Ukpo axis Ifitedunu ọ na-afụ na out of ndị ọ dịka six Fulanis na nwa amadi ahụ so n'ofu onye n'ime ha nyanwa na-ezi ha ụzọ onye ori ya bịa ma onye ma na-esoro ya ka ife anyị na-ekwu these people na-enye anyị bad name ka anyị mara nke anyị na-arịa kịta akpụrụkwana anyị n'ọnụ Ghana ebe akwa Ghana ebe akwa ife niile na n'ịntanetị ka ọ na-efegharị hapụ na ha na-akpọ ndị igbo ndị igbo ndị igbo unu anụghị ya na this voice note it is very bad o si chọtagoro village nwa amadi ya si ka anyị magoro ka be nna ya dị o ya eji eji arụ Igbo village na country onye ọzọ o ya eji azọ eze na country onye ọzọ a na-enwe two kings na the same kingdom captain na abụọ na-anọ n'ofu ụgbọ what kind of rubbish

form nụ that group m na-ekwu ndị China mee ya unu e-register with government onye ọbụla na-eme illegal business ife ọnụ ị na-eme were echu ndị be anyị afa ji na akụrụ bunata onye ahụ na-ezu ezu ọkwanye nwa nwa n'onu na ha awa n'afa ebe a ka m kwụna ya sisa n'ihe onyonyo ahụ mụ brọda Paul Chigbo ka emesịa nụ. So after we told you guys unu anụzina ọgụ na China unu mee insist na ndị Anambra ọgụ mebiere anyị obodo. Eh, Unu afụgo the two guys dị involved na that fight. We promise you guys a ga-enweta back peace n'obodo a. Ịghọtago? Atụgo ha down. Atụgo ha down here and we will treat the matter ka o si kwesị ọ ndị eruola anyị be anyị. Ndị a bụ ndị na-emebiri anyị obodo a. Agwago ha onye anụzina ọgụ. Onye emezina anything ihe na-eme ndị obodo akpụrụ anyị n'ọnụ n'obodo a. Onye bi obodo anyị akpa ego ọ bịara ịkpa na